Bwenzi lokhulupirika likuperekedwa, kukanidwa ndi kusiyidwa. Atsogoleri achipembedzo amapangira chiwembu kuti aphe munthu wosalakwa. Kuli mdima wakuya nthawi yamasana pamene chivomezi chikugwedeza dziko ndi kutsegula manda. Kodi ubwino ndi chani pa Lachisanu Labwino? Pilato adamva mlandu wosusana ndi Yesu wa ku Nazareti, ndipo adamuweruza kuti alibe chulakwa chili chonse, nati, Ndilibe kupeza chifukwa cha mlandu ndi munthu uyu. Komabe, kuweruza kwake kwa Pilato kudakhudzidwa ndi kuopseza za ubale wake ndi mfumu komanso mwayi wake pa ntchito ndipo m'malo mwa kumasula Yesu adamupereka kuti apachikidwe. Mkaidi anachitidwa nkhanza komanso kunyozedwa. Anamukwapula mpakana msana wake atafanana ndi munda wolimidwa ndipo anamumenya mpakana nkhope yake yotunduzidwa ndi yotupa inali osadziwika ngati ya munthu ayi ananyoza ufumu wake anamuzoza ndi malovu ndi kumuveka korona ya minga asanamusogolere ku malo ophedwa ya manyazi ndi yopweteka kwambiri imfa ya kupachikidwa pa mtanda inali njira ya nkhanza ya kuphedwa Kotero kuti kuthyola miyendo ya wolakwayo kunali kumuchitira iye chifundo kuti afe mwasanga. Yesu adadziwa momwe imfa yake ingakhalire yoopsa ngati palibe munthu wina wopachikidwa angadziwe. Ndipo adadziwanso kuopsa kwa machimo athu omwe akanyamula. Mkwiyo woyera wa Mulungu motsutsana ndi dziko lochimwa unatsanuliridwa pa Mwana wake wopanda uchimo. Palibe munthu wina amene anakumaneko konse ndi izi. Komabe, mmene adakumana ndi zowawa izi, mtima wa Yesu unali wachikondi ndi omwe amamuzunza. Adakhala wa manyazi ya maliseche nati Atate akhululukireni sakudziwa zomwe akuchita. Ngakhale iwo anali kugawana zovala zake pakati pawo. Phindu lawo chifukwa cha manyazi yake. Umuyaya wathu unakhazikika m'maora ochepa otsatira. Mwakugwirizana Yesu adadzipereka yekha kwa Mulungu ngati nsembe yangwiro ya machimo, yekha adathetsa mkwiyo wosawerengeka, nsembe idathetsa moto. Monga momwe Baibulo limanenera, anasenza machimo athu mwini yekha mthupi mwache pamtanda. Chifukwa Yesu adatha mdima pa Kalvari, mdima wamuyaya wopanda Mulungu wapereka kuunika kwa muyaya ndi Iye. Mtumwi Paulo anati, Ife timalalikira Yesu wopachikidwa. Ndi chinthu chokha chomwe amatamandira. Anatinso, Ndinapachikidwa ndi Kristu, koma ndili ndi moyo, wosatinso ine ayi, koma Kristu ali ndi moyo mwa ine. Koma moyo umene ndili nawo tsopano m'thupi, ndili nawo m'chikhulupiriro cha Mwana wa Mulungu, amene anandikonda nadzipereka yekha chifukwa cha ine. Kunena zoona, Calvary inali chionetsero chachikulu kwambiri cha chikondi chomwe dziko lapansi lachionepo. Mwana wa Mulungu anadzipereka yekha m'malo mwanga. Kudzera m'chikhulupiriro mwa Iye ndili ndi moyo watsopano. Ine wakale kale kapolo wa uchimo, mantha ndi imfa wapita basi ndipo Khristu akhala mwa ine. Izi ndi zabwino za lachisanu labwino. Mulungu akudalitseni.